ama na ụfọdụ n'ime unu ya support ife a m kwuru maka nwoke anụnwa gbasatalụ otu o si wee nọrọ obodo a wee mụọ nwa nwee nwa nwa wee ka dọnọ dọnọ sie ike ọ sịkwa na ya nwere nwa na be anyị ọ sịkwa na ya nwere nwa na be anyị na ọ pụtara obodo a n'oge mgbe ọ dị ife na ọ sị na ọ dị 28 years ka o ji wee bịa obodo a

na ofu nwaanyị nke na-eso this after ụmụ nwoke ebua tọrọ ya nwaanyị bụ onye nke ịtọ nyanwa bụziara onye nke ịnọ nọ this nwaanyị ya na nwaanyị ndị nke sozi na ndị obere gasị ndị nke ọ tọsizi na n'ofu nwoke nke ọ tọ dị nso na ndị obere bụ ife fọ na befa but na ya amazị ka o yi si wee naba because of nwa nwa ya nwa nwa ya ka ọ dị after o nwa nwa ọ sị na nwa nwa ụmụazị anọ bụ ife ji ya n'obodo a just just just kedu ife kedu ife ị na-eche kedu ife e nwere ike ịkpọ anụmanụ nwoke a kedu ife e nwere ike ịkpọ anụmanụ nwoke a kee ife nwe ị nwere ike ịkpọ anụ ọ bụrụ nwanne gị hei I pity ụfọdụ ụmụ this ụmụnne na-anọgide fụ ụmụnne fa ka fa na-akakwu akakwu ana n'iyi fa gba nkịtị gosi na ọ bụrụ na onye a bụ nwanne m ọ bụrụ na onye a bụ nwanne m m wee wọlie anya si agwagodo m side ebe ọ nọ na South wọlie anya wee megide wee nweta akwụkwọ ibi obodo a m bie obodo a m kara ịtarị m pịasịsịa nya pịasịa ya ma na-aga di ya na ọkwa na-apịa ọ na-ebesa akwa n'ife ọ na-akpọ kwurikwuri na-akọyeli sị m ee na ọkwa ụmụazị a bụ ife ji enu ụmụazị ịtọ ya fa- ịtọ ka fa dị ịtọ nwa nwa ya dị ịtọ na ọ fanwa bụzi ife ji ọ bụrọzi nwa ya nke ị mụ direct na ọ bụzi nwa nwa ka ya kọchaga akụkọ mana ịchụkwa anya mgbe ọ ka dị early ọ na-agwa gị na ọ nwa ya ahụ ọ mụtara ụmụazị ya ịbụa bụ ife ji enu kịta a fa mụọna nwa nwa kịta nwa nwazi bụsikwa ife ji again mgbe m kwutere okwu ịnaba ọ sị m ee na ọ na-anarapụ ụmụazị ya na ya ya narapụ ụmụazị o nwere akwụkwọ obodo ọ bụzi onye obodo and a kwụwa gị ụgwọ obodo amaka obodo ụmụ anụmanụ mara mma in a way i mee 60 years i liwe i liwe ụgwọ i liwe grant be anyị anaghị eri grant be anyị anaghị eri grant my mom dị 70 na enwerọ shishi ndị gọọmenti ndị gọọmenti ọ bụkwa na ọ na-eme exist ka ọ bụ fa na-enye ya. mana nyanwa dị 60 ebe ọ na-anara gra- grant ọ na-elili onwe ya ego grant a nke 60 a ọ sị na ebe plus and minus 2 point something ka ọ na-eli every every month ya nwa bụ ife kedolu ya ebe a ya na nwa nwa kedu ife ọkwa ọ ya nọsị n'ebe a ọ ya nọsị n'ebe a wee end ya ụwa ya ọ sị na ụmụnne ya ekwukatago kwukatago kwukatago n'owe but ife unu kwukata ọ ya nwa ya solve problem because na ọ bụrụ mụnwa na ma ya ekwusa okwu na mma agbagotekwu ya ebe a mapịa mmanya ya mkpụrụ ọkwụrụ n'anya mapịa mkpụrụ ọkwụrụ n'anya anya nụnwa were afụ ụzọ because o jizi uche ya eme ị like kwuo otu m wrong na nke a gbasara ya just nwere luck nwere luck na mụ abụrọ nwanne ya n'afọ guys ọkwa kwurikwuri ọ na-akpọ m- m- machapịa ya n'anya ọ fụ ụzọ ọ fụ ụzọ 28 years ọ naba ebe anyị ọ zọberọ ụkwụ pem ọ na-esendịrị fa ego o nwere ike mgbe ọ zụrụ ọgwụ ọ sị m na mgbe ọ zụrụ ọgwụ na na na o- ọ helpụgasị fa yes kịta ọ na-esendụzi gị n'ebe ọ na-eme shu na na tenant o ji efe isi shu tenant ka ọ na-ana ụmụazị ịtọ na-aga akwụkwọ wụsa n'iru ya guys ee amarọ m guys amarọ m ife e nwere ike ime ụfọdụ unu bụ ụmụ nwoke amarọ m ife e nwere ike ime unu eziokwu ka m na-agwa ya